Mille chentu barantaduas pessones identificadas, ùndighi denuntziadas in istadu de libertade, mille chent'e bàtoro màchinas compudadas, trechentos barantasette chin su sistema novu Mercurio chi permitit de lèghere a manera automàtica sas targas e aberguare deretu si sun furadas. Sun sos nùmeros de s'operatzione de controllu de su territòriu chi sos agentes de s'iscuadra volante de sa Questura de Nùgoro an fatu su fine chida coladu Sos militares ant cumpudadu locales pùblicos, tzìrculos privados, sos locos a ube acudin sos zòvanos de Nùgoro, ube pacas dies prima ibian sinzaladu burdellu e sa presèntzia de pregiudicados cussuminde e bendende droga. A s'operatzione, disposta dae su questore de Nùgoro, ant partecipadu sas patùllias de su Repartu Preventzione Crìmine Sardigna de Abasanta e cussas de sa Politzia Istradale. Sos agentes an fatu peri batòrdighi percuisitziones ube an secuestradu armas impròpias, hashish e marijuana prontas a bèndere e pesicheddos de pretzisione. In prus sa politzia at notificadu su fozu 'e via a duas fèminas istranzas chin pretzedentes penales pro fura in sas domos ca fin zirande a sa cua in unu pichinadu de Nùgoro. Cras e pustis su servìtziu de pìnniches seperadas at a fàghere a manera regulare lu dat a ischire Nuor'Ambiente. Sos sindacados de CGIL, Cisl, Uil e Fiadel, difatis, ant revocadu sas duas dies de isciòpero proclamadas pro su rinovu de su cuntratu colletivu de traballu de sas aziendas pùblicas, iscàdiu duos annos e mesu a como. In sas chidas coladas, sos traballadores de su setore ant iscioperadu pro duas dies, pro pedire s'adeguamentu econòmicu de su cuntratu, pro àere tutelas in sa salude e in sos turnos de traballu, garantzias in casu de càmbiu de gestione de sos servìtzios de pìnnica de s'arga. Su pistichinzu fit chi s'aplicatzione de unas cantas normas de su Jobs Act aerene pòtiu minimare sos postos de traballu e pro cussu sos dipendentes de Nuor'Ambiente puru an iscioperadu pro sustènnere sa vertèntzia Su cuntratu nou at a esser vàlidu dae prima die de trìbulas de su duas miza e sèichi fintzas a su trinta de làmpadas de su duas miza e dechenoe e pertocat prus de chimbanta miza addetos. S'intesa, narant sos sindacados, previdit un'aumentu a regime de chentu binti euro e de duchentos euro una tantum pro sa suspensione contratuale de dare in duas bortas. In prus, gràssias a s'interventu de s'Anci, s'afortiat sa clàusola contratuale a tutela de sos traballadores cando càmbian sos apaltos e in casu de licentziamentu individuale. Como s'intesa l'ana dèpere bìdere sos traballadores, comente prividit su testu ùnicu supra sa rapresentàntzia. Abarrat aperta sa vertèntzia chi pertocat sos traballadores de su setore privadu ma sos sindacados ana s'ispera chi pro issos puru arribet cantu prima un'acordu. Sa chistione de sos trasportos in mare e in àghera sichit a cajonare cuntierras in sa polìtica regionale intre esecutivu e opositziones. Custu manzanu in s'ìnteri de s'inauguratzione de sa buteca noba Isola in s'aeroportu de Elmas, su presidente de sa Regione Pigliaru at faveddau de sa dispedia de Ryanair, sa cumpannia irlandesa chi ghetat sa neghe de sa mutzadura de sos bolos a s'aumentu de sas tassas de imbarcu. Eris amus imbiau una lìtera a su ministru de sos Trasportos Graziano Delrio pro li pedire una risposta supra sas tassas aeroportuales, nat Pigliaru, e semus isetande chi sa Comunidade Europea definat su cuadru normativu de sas cumpannias a prètziu bassu, in pacas dies amus a ischire cale at a èssere su benidore de sos trasportos in Sardigna, nois amus zai postu a banda su dinare, at sichiu Pigliaru, e semus prontos a mòghere chin su bandu novu de sa continuidade territoriale chin prus bolos puru. A sas paràgulas de Pigliaru at rispostu Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Forza Italia. S'Unione Europea at zai unu cuadru normativu definiu, duas sunu sas cosas de fàghere, o difèndere sa lege regionale deghe chi pertocat sas cumpannias a prètziu bassu o, si paret pacu adeguada, a nde aprovare un'àtera. In duos annos e mesu, at concruiu Cappellacci, an àpiu su tempus de lu fàghere ma fin impinnaos in àteras fainas. Sa prima rassigna regionale de mini-folk Citade de Nùgoro s'at a fàghere in prata Bustianu Satta e an a èssere oto sos grupos partecipantes dae totu sa Sardigna, a l'organitzare s'assòtziu Grupu Folk Bustianu Satta de Nùgoro. Su programma de sa manifestatzione chi s'at a fàghere custu sàpadu l'an presentau, in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa in Munitzìpiu, presentes Sebastian Cocco, assessore a sa Cultura, e Giuseppe Selloni presidente de s'assòtziu organizadore, e bi fit peri una rapresentàntzia de su grupu Minifolk. S'assessore Cocco at faveddau de s'importàntzia de sa rassigna chi torrat a Nùgoro a pustis de una paja 'e annos e est comente chi siat un'anticipazione de su Festival regionale de su folklore chi s'at a fàghere pro sa festa de su Redentore. Su presidente Selloni est intrau in sas pinnicas de su programma, sos grupos an a èssere oto, Coro Gràssia Deledda de Nùgoro, sa cantante in re Elisa Doddo de Torpè, su tenore Antoni Milia de Orosei, su tenore Musserrata de Uliana, Gràssia Deledda e Bustianu Satta de Nùgoro. Su presidente Selloni at torrau gràssias a s'amministratzione comunale pro s'azudu e at torrau gràssias peri a chi at postu su dinare pro sa manifestatzione, chentza si ch'irmenticare de babbos, mamas e de collaboradores pro s'impinnu. Sa rassigna at a cumintzare a sas oto 'e sero ma prima an a fàghere s'isfilada chi moghet dae sas Gràssias, colande in su cursu pro arribare a Prata Satta. Mùsica a tres canali est su tìtulu de su cuncertu fatu eris in sa cresiedda de Nostra Sennora de su Monte a l'organizzare su Comitadu Monte Ortobene Ultima Spiaggia e s'Acadèmia Nugoresa de Bonas Artes. Sos musicistas fin su nugoresu Vincenzo Lai a su flauto traverso, Cristina Greco oristanesa a s'arpa, Roberto Alfonso Trillo ispagnolu a su violinu, chi an sonau unu branu dae su repertòriu de su composidore bergamascu Pietro Locatelli e branos de Antonio Vivaldi e Antonio Caldara, ambos venetzianos. Vincenzo Lai, musicista chi at retziviu unu pore de prèmios, est torrau a Nùgora pustis de su cuncertu fatu in Santa Maria sa die de Pasca de sos Tres Rese, paris a su Cuartetu Lorca. Sa cresiedda de Nostra Senora de su Monte est istada restaurada gràssias a su Comitau Monte Ortobene Ultima Spiaggia, torrandela a sos nugoresos, e su cuncertu de eris est in s'àmbitu de su programma chi su Comitau at ammaniau pro s'istiu nugoresu pro torrare a bida su monte comente fit bint'annos faghet.